ndewonụ bikonu o nwee ihe dị m n'obi otego m sị ka m kwupụtazie ya mm. ka m kwupụtazie ya maka na mm, ụdị ya nụnwa ọ gbagojukwara m anya ka m kwupụta ya ebe a nke nke bụ na mm, ọkwa ọbụrụkwa na akwa ọbụrụkwa na akwa ndị ma m ọfụma n'ife real life Hmm, apụta ee i nwe Facebook page i nwe YouTube page ee ha anyị laikiri alaikiri m ihe anyị na-eme mana igbo anyị na-asụ ọ dịrọ gị mma n'ọnụ o fitirọ gị o fitirọ m ka ọ n'ọnụ igbo efitirọ m nwere ndị nwere ndị enyi e nyere iche ka ha na-asụ igbo like ihe nke imego na mụrụ m ka ụfọdụ ndị abịa ndị na-agwakwa m ihe a bụkwa ndị Igbo ọkwa onye Igbo ọkwa ndị Igbo ah Igbo nke ị na-asụ efitirọkwa gị o fitirọ gị chaa chaa o nwe ndị e tinyere ya iche afa m bụ gịnị abụrụ m onye Igbo amụrụ m zụọ m n'ala Igbo akwụkwọ ụlọ akwụkwọ niile m gara bụ n'ala Igbo ị na-asịkwa na igbo efitirọ m gịnị ka m ma-ada asụ bekee bekee amarọ m ma m kọpụtara na ọ maka na ebe m na-alụ ụdị ọrụ m na-arụ bụ ọrụ a na-ada asụ oge niile oyibo oyibo oyibo ọ ya meziri na igbo nke a efitirọ m ọ ya mere na ụfọdụ ndị ha pụta ha chọrọ ịsụ igbo ọ na-eme fa ifere kee ka ọ na-emerụ gị ifere ndị yoruba ị kwesịrị ịbịa ka ị fụ etu ha si asụ asụsụ fa kọ ndị hausa a na-asụ asụsụ ma nke igbo onye igbo igbo a na-eme gị ifere ịsụ ihe ka ewutekarịcha m bụ na hmm, ụdị ndị a nụnwa ị ya-afụkwa onye bụ onye igbo ọ ya ada na-asụ igbo ọ na-asụ sọsọ oyibo nke ka ewukarịtecha m bụ na hmm, ka ị fụ ndị nne ndị nne ụfọdụ ndị na-ada agbalị ị na-asụrụ nwa gị oyibo ị gaa na ala igbo na east eh? hmm. nke ka ewutekarịcha m bụ na ụfọdụ ụmụaka nọ na east ụfọdụ ụmụ ha ha anaghị asụ igbo ihe a na-asụ bụ english oyibo oyibo ị na-asụ sọ oyibo ị na-asụrụ nwa gị oyibo hmm. ụdị ya na-ewute m hmm? ọ na-ewute m ụdị ya na-ewute m ị nọrọkwa n'ala yoruba ị nọ n'ala hausa ị nọ n'ala igbo hmm? ụmụ gị n'ebe ahụ ụmụ gị ada asụ igbo ị na-asụrụ fa sọ bekee ị na-asụrụ sọ bekee ah, ah, ụdị ya na-ewe m ee eh. biko ndị nne na-asụrụ ụmụ unu igbo ịsụ igbo na-asụrụ ụmụ unu igbo ịsụ igbo abụrọkwanụ na onye a bụ itibọrịbọ na onye ahụ amarọ asụ oyibo onye gwara unu hmm? gaa na ofesi gaa na mba ofesi ndị a nọ abroad hmm? ndị a nọ obodo oyibo some of them na-akụziri ụmụ fa igbo fa na-asụsụ igbo fa na-asụ igbo gị nwa nọ ala igbo ị na-asụrụ nwa gị oyibo hmm. ifere ifere megbukwa ndị nne na-eme ya maka na ọ dịrọ mma asụsụ igbo na-anwụzikwa anwụ bikonu na-akwalitenu asụsụ igbo hmm. m ga-ada na-asụ igbo ma o fitiro m n'ọnụ ma hmm. ka na o fitiro m m ga-ada na-asụ ya afa m bụ gịnị afa m bụ gịnị abụ m onye igbo and I'm proud to be an Igbo girl m ga-ada na-asụ Igbo bikonu kwalitenu asụsụ Igbo na asụsụ Igbo amaka ndewonu